O, dae ca megat de incomentzai un'antra puntada de su programma de Efixeddu. Ah, ma ddu connosso eo a Efixeddu, ddu naras tui. No, no est Efixeddu, est

A mei mi nant Antonellina o Antonelledda ca seu pitica de canteddu no de edadi ma moi si ddu castiaus at essi po incumentzai, ita canalli est, canalli setantanoi seti noi, Ah eh seti noi ddu sciu deu puru, oh s'atera 'orta ant iscritu Candu seu andada in stùdiu ant ddu fut unu chi at chi connosceus deu cun Ivu at iscritu, Ah! Sa tipa chi fut prima in domu, ah! Sa tipa, sì, sa tipa, seu andada in stùdiu e fui a colloris no in biancu e nero comente custas clipis e tandus mo si ddu castiaus, bieus pagheddeddu, Ancora si faint abetai pagheddu però sa sa sigla puru est bellixedda ca faint totu custu custu collori arrubiu cumenti de is pampas de fogu pampa de fogu corrias de fogu ant nudda ma dai però non lassat tropu custa pampa ingoi
Eh aici sa genti ddu bit e abetat, poita 'oit nai chi megat de incumentzai o ca est giai giai po incumentzai e duncas unu si setzit, ndi studat su cellulare po no si fai strubai e. Dai dai,
no chi podiat fai.

Saludu a totus, beni benius, beni torraus e beni agataus a Corrias de Fogu, su programma de RTS po arrexonai de su mundu de oi in sardu. Seus in diretta in su canali setantanoi de su digitali terrestri, Facebook, YouTube, WhatsApp, su numereddu in basciu ingunis po si mandai messàgius e complimentus, tanti crìticas non ndi ligeus, donnia cida depeus arrexonai de un'argumentu de importu mannu, custa cida, is librus in sardu. cun d-unu ospiti de importu mannu, Nicola Ledda, pampanapampanapana, ti d'apu sonada puru, biu dda si? Saludi a totus, gratzias meda po sa presentada. Ma che?
Intzandus ita fais? Cuntentu ses ca ses beniu a Corrias de Fogu? Sì, finora, femu abetendi totu po po benni innoi a biri su studiu, a biri a tui de de acanta, sigumenti non ti biu. Ddu scis ca custu est s'unicu programma in diretta in sardu de sa radiu e de sa televisioni de sa Storia. Dd'apo lìgiu in Wikipedia. Ah?
Ddu bis? So informau. Intzandus, ascuta mei, po is pagus chi non ti connoscint ancora in Sardinnia, is pagus, deu gei ti connosciu, gràtzias a Deus, però po is pagus ti depis presentai pagu pagu, sa bidda, s'edadi chi scovias, sa scola chi tenis e poi disìgius, abetus, pentzamentus po su tempus benidori, totu. Banda bene, duncas deu seu Nicola Ledda. Oh, ses a camisedda de coja fiasta de pagu. Eh, Lunis femu de coja, difatis portu mustatzus po custa arrexoni. Ddu sciis cumenti, dd'apu scrobetu de pagu deu puru, custus mustatzus aici in English cumenti est? Est una cosa tipu beardstache.

Is chi no funt de su Campidanu 'e Casteddu, is cuartuciajus ddis naraus aici, po ddus pigai in giru, pariginus, poita si creint unu pagu. Po custu est, deu nd'apu intèndiu una pariga. Naramidda.
Totus?
No, calincuna, is prus bellas. Sa prima chi fintzas a su millinoixentu passàt s'arriu in mesu 'e sa bidda, duncas pratziat in duus sa bidda. Ah, tipu Parigi.
Sa segunda po su rotacismu.

Ah, da pagu, storia dell'arte, bellu. Si, si, si, si, si, però apu fatu sempri a sa triennale e a sa magistrali puru una tesi de archeologia, poita ca seu stranu. Storia e archeologia.
Seu ibridu.
Bellu, no, est bellu su minestrone, a mei mi praxit. De ita dd'as fata sa tesi? Storia sarda, duncas. Si, a sa triennali apu chistionau de su territoriu de Quartucciu

E apo acabau, dd'apo acabau in su duamilla e bintiduus, ndi tenemu trintaduus. Ancora puru ses fendiddu? No, no, no, imoi traballu cun cun su sadru. Ah, ti 'olint, ma Chini? tropu togu, Nico, sighi di aici, Enrico on the rocks. Chini est, amigu, amighixeddu? Enrico on the rocks?
Eh. Gratzias Enrico. Saludi Enrico.
Enrico on the rocks.
Amigu tuu est?

Apu traballau cuatr'annus puru in d'unu chioscu a mari, in sa provincia de Aristanis. Ah, però sempri in Sardigna e totu. Sempri innoi, sempri innoi, sempri, sempri acapiau.
E cun su sardu cumenti, giustu, arrexinau beni. Eh. Cun su sardu cumenti ti ses formau? Su sardu apu fatu cursus candu apu acabau cun cun s'universidadi. Babbu e mama in domu, intre issus chistionant sempri in sardu, duncas tenemu sa cumpetenzia passiva, però in bidda fiat dificili a chistionai in sardu. Eh, custa est una cosa. Apu cumentzau a ddu chistionai candu femu giai in s'universidadi, duncas. Una cosa generatzionali, eh? Eh, ddu sciu, ddu manifestiu. Sa curpa no est mancu de mama tua e babbu tuu, est una cosa. No, no, ddu sciu, ddu sciu, difatis. Su contu est longu, imoi non nci dda feus a ddu contai totu, ma gei ddu scius.
Cuarantacincu minutus.
Eh, tres cuartus di ora.
Ndi serbint tres oras e cincuanta. Tocat a fai un'atra puntada dedicada a cussu sceti, però oi depeus chistionai de atra cosa.

Poi comente as fatu? As incumentzau a traballai in deretura cun su sardu? As bintu calincunu cuncurseddu o selezioni? Apu fatu cuncursus in su duamilla e bintidus apu incumentzau a traballai, apu pigau su su certificau Naramì prima, Naramì, poita in su duamilla e bintidus candu apu incumentzau deu non nci fiat ancora su C unu de sa Regioni Duncas apu cumenzau cumenti cumenti a sportellista in Sestu e in su mesi de meselaràminu Dogna Santu, ma no mi dd'arregordu su primu sa primu certificatzioni de C uno candu dd'ant fatu. Cioè, no ddu sciu, non mi dd'arregordu. E in su Su primu annu dd'as fata?
Prima però apu fatu cursus de formatzioni po operadoris culturalis in sardu. Unu cursu 'e cientubinti oras cun Araform, poi finzas atrus cursus de Cun Araform? Eju. Chi faint formatzioni, de su nomini gei si cumprendit. Ma sa C uno pigada dd'at? Sì, e certu. A sa prima torrada. E poi aundi est chi as incumentzau a traballiai, in cali comunu su. Apu fatu Sestu, po dus annus, Cuartuciu, dus annus, tres annus. Ah, in bidda tua.
In domu puru. Criticau tanti? No, no, no, no, no, no. Oh, mancai a palas. Poita, poita sciu chi is de sa bidda funt sempri criticonis. Oh, mi dd'ant narau custa cosa, no dda sciemu.

Oh. E gratzias a a custas atividadis est nascia est nasciu Momoteddu unu Eh, liburu, mo nci mancai arriba- mo nci non lu arriba- scu- e difatti mo nci- mo nci arribaus. fatzu cursus, traballu cun is pipius fintzas in su sportellu duncas impari a is bibliotecàrias e mi praxit fai cussus chi funt Contenuti in is social, duncas traballu fintzas cun is social. Social meda. Lassami ligi unu messageddu, aici longu chi est. Unu saludu caru a s'amigu Ivo, a totu sa redatzioni po su traballu sempri interessanti po difundi e difendi, valorizai sa lingua e sa cultura sarda, un imprassidu Claudia Pipiri. Ehi Claudia Pipiri, una stilista, una stilista tropu toga, fendi unu traballu tropu bellu. Allà Claudia, depis benni a t'intervistai eh. Circa de imparai beni su sardu. Gratzias, unu basideddu. Sighi. E no mi so giai perdiu, de ita femu chistionendi de is isportellus? De is isportellus. E nudda apu fatu custu, traballamu finzas in is social, apu fatu presentadas de librus. Oh. E totu su chi pertocat su traballu de Chistionu cun sa genti chi si nci acostra, benit genti a si fai currigi a mancai is poesias, genti chi 'olit furriai unu contu de su sardu a s'italianu o a s'impressi de s'italianu a su sardu, fintzas benniu unu professori de s'universidadi de Casteddu chi depiat fai un'intervista in sardu e duncas m'at pediu de dd'agiudai e nudda, est unu servitzu po sa genti, a dolu mannu non ddu connoscint, cioè genti meda non ddu connoscit su servitzu.
Cali funt duncas is servitzus? Tradutzionis, editing, cursus, poi ita totu feis? Cursus de formatzioni, front office, front office.
Front office ita 'olit nai?
Naraddu beni, spiegaddu. Sa genti, nosu seus in su sportellu, sa genti 'eli, 'enit a che nosu po si fai calincuna pregunta, po chistionai, comente apo nau prima, pagora po currigi calincuna cosa, est unu servitziu a sa comunidadi, nosu seus su tramitu, su mesu intra de sa genti de su comunu cun su Sardu. E tanti e pagu, unu bellu servitziu. Cantu funt imoi operativus, ativus, ddu scisi? Non ddu sciu. Fiant una bella pariga, imoi non ddu sciu, deu puru ddui apu traballau, imoi non ddui seu prus, seu a fendi ateras cosas, imoi seu a fendi sa Rockstar. Forsis seus unu. Ddu sciu, ddu sciu Coment'est su presentadori prus togu de sa galàssia. De sa galàssia. Duncas, apoi tui, traballenti, traballenti, ti ndi ses acatau de custa farta de materiali didàticu po pipius in sardu? Bella chistioni custa. Eh, giai, poita ca candu.
Calincuna cosa dda teneus, eh. Si, si, si. Non est chi siaus in su desertu totu, però. No, no, no, nci at a mancai aturu. Candu femus, faeus is laboratorius de animadura a sa ligidura. Letura, animatzione a letura animatzione a sa ligidura depemus pigai libbrus in italianu in inglesu duncas depemus furriai su contu in sardu poita calincunu in sardu ddu apu imperau puru però non è candu fais unu laboratoriu a su mesi non non nci funt totus custus libbrus in sardu po po traballai cun is pipius e duncas Furriende, furriende, furriende de s'inglesu, de s'italianu a su sardu, m'est bennia a conca una 'olta po unu laboratòriu de is pannixeddas. Scusa chi ti frimu unu pagu pagu ma ti 'olint. Unu messàgiu.
Depu timmi? Ti tocat a timmi, eh? Bellu Nicolau, ma ddu sciis che sa televisione ti slànciat? Ah, mancu mali!
Giai ses bellixeddu in presèntzia puru. Ivo, togu sempri, bravu. Is mustatzus funt prus bellus is tuus, ma non si ddu neris a Nicolau. T'apu frigau, Enrico Putzolu. Gratzias Enrico. Carogna.
Unu basideddu a Enrico puru. Gratzias Enrico.
Carogna no.
Sa gherra de is mustatzus si seus fendi.
Diaderus. E nudda, duncas una 'orta depu fai unu, aprontai unu laboratoriu de is pannixeddas, apu scritu custu contu, dd'apu ligiu a is pipius, a is pipius est pràxiu E duncas m'est bennia a conca custa Duncas est iscritu de tui, est faina cosa tua. Si, si, dd'apo scritu deu. E seu castiendi est bella meda sa grafica puru, is editzionis funt Alfa Editrice, chi est un editore storicu po su sardu chi at incumentzau in tempi non sospetti, ddi narat cuddu, Maria Marongiu, Maria. Deus ti ddu paghit totu su traballu chi at fatu e no de oi, de diora puru. Ddu sciu, ddu sciu. Cun tui, cun mei, cun atera genti, autoris, Deus ti ddu paghit. Brava. Difatis candu seu andau a presentai sa bidea mia a issa, a issa est praxia de subitu e duncas deu apu cumprendiu chi po fai bessiri una cosa, unu prodottu de calidadi Depemu agatai unu o una chi fiat brava meda a donai su corpus a Momoteddu, ca s'animu giai ddu teniat e tocat a ddi donai unu corpus. E duncas m'est bennia a conca Sara Dal Cortivo. Oh, parenti? No. De su ex sindigu?
Si, si. Dal Cortivo no penso chi siant meda meda. E una 'orta dd'apu atobiada in d'unu in d'unu chioscu e nosu femus collegas in s'universidadi E eus chistionau de de custa idea chi portamu deu in conca e aici est nasciu Momoteddu, a issa est praxia de subitu si seus atobiaus e est nasciu Momoteddu. Issa est brava brava brava meda, est bellu meda, est bellu meda sa grafica totu, bellu meda Su contu no dd'apu lìgiu ancora, ma mi fidu. Dai, poi già mi ddu lìgiu. Est arribendi su segundu volumi.
Ita arrespusta nd'as tentu? Ah, ses fendi su segundu volumi. Dd'apu giai scritu, imoi Sara depit cumenzai a ddu disigniai in istadi. Candu teneis idea de bessiri? No, mancai ocannu etotu. Poi bideus. Ocannu, a intru 'e s'annu. Podit essi.
E de ita chistionat su segundu? No iscovisti meda meda. Eh, po custu, ddu depu nai, No ddu sciu chi. Depis ligi? Seu ligendi ita nd'iat a pentzai Momoteddu de Corrias de Fogu e prus a totu de cussu gaurru de su presentadori. Flavia de Versailles. Custa Flavia mi parit ca ndi connosciu unu de Flavia. Ncereja papara. Ehi, mi parit. Est issa.
Est issa.
Gràtzias. Eh, Momoteddu iat a pensai de, de Ivo. Dd'iat a fai atzicai, de seguru. E beh, certu.
Est su traballu suu. Ascurta, e duncas non fait a scoviai, a spoilerai?
Ddu potzu nai. Pagu pagu, dai, pagu pagu. Issus podint fai una biga 'e cosa. Podint fintzas viaggiai in su tempus. Bellu, custu mi at a praxi a mei.
Chi si nau, Cretaceu. Ah! Non potzo nai atru però, non potzo scoviai atru. Ah! E già est bessiu unu contu de dinosaurus però. Si si si ddu sciu.
Dd'apu fatu deu. Ita arresposta nd'as tentu de de is pipius? Depu nai una cosa, deu seu. Oh! Mancai siant duas, teneus mes'ora ancora de chistionai. Deu seu propriu.
Oh, tandus custu piciocu at iscritu unu libru chi chistionat de Momotti, si zerriat aici Momotti e. Ah, su Momotti, sa mamma Funtana narant. Eh, eh, infati deu dd'eus. Maria Barranca narant.
Eh, eh, eh, cue. Su Momotti. E cali fu, contit u' pagheddeddu cali fuant is contus chi ddi narant a fustei, a pitica, po dda fai a timi, a parti Mommoti. Po mi fai a timi, sigumenti teniaus sa gisterra, teniat acua, e po non s'afaciai si narant ca ddu fut sa mama 'e funtà, ca cumenti t'afaciast ti ndi pigàt e ti nci ghetàt a funtà a tui puru, e quindi timaiaus a acostai a funtà.

E a mimi puru mi ddu narànt ca ddu fut mama 'e funtà, m'arregodu sorri mia giojosa m'iat ancrarau puru in sa funtà. E atrus atrus contus de timoria?
De timoria si contant cussu solu, mi parit ca ti dd'apu contau u' ata 'orta, cussu de de su campusantu, pabas de cresia. No, deu cussu no mi dd'arregodu no.
Cussu chi prima ddu fut su campusantu pabas de cresia, in pratza 'e motus si narat. Ah ma in su de sa cresia manna, innoi nc'at una cresia manna manna chi est in mesu de sa 'idda, ecco. E a pabas ddoi est una pratza manna, chi tanti est berus si narat pratza 'e motus poita ca su campusantu fut inguni, poi candu ant fatu su campusantu nou, andendu a Pramantellu, nd'ant abuidau is tumbas chi ddoi fuant po nci ddas portai a s'ossariu de campusantu e calincuna tumba chi iant abertu si contant candu fuaus pipias, gei fut cosa de si contai, tanti gei timia pagu, calincuna tumba chi iant abertu iant agatau is ischeletrus aici, cun is maus in conca e diaici E sa fia nana chi nci ddu siant aterrau pius, cussa a mimi m'at fatu timiri e mi fait a timiri sempri, nau, là ca nai, candu mi morosu donai atenzioni, non siat bia ancora.
Cumenti ponni timori a nnoi is pipius, aturu chi momoti. Cussu non fut momoti, cussu fut terrori E ma custa cosa però dda contant a mei puru, contus de aici ca iant agatau sa genti, si bi ca prima sussediat e ingui puru mancai po scrammentai sceti ca candu unu chi unu fait s'intendit mali po nai ti creint ca ses mortu tui ita podis fai, no podis fai nudda e Semmai funt is atrus chi depint donai atentzioni. Est imoi custu piciocu a propositu de. A mei mi at a praxiri a sciri chi mancai custu contus a tipu cussu de genti interrada bia, innoi seus, ma atru che contus de timoria, innoi seus propriu horror a artus livellus, chi mancai si dd'ant contau fintzas a tui fixeddu e fintzas a cussu piciocu. Chi est passau in custa cosa aici educativa, de custa formatzioni. Eh Montessori.
Eia, Montessori luegus. Bellus funt, totu ddu si faiat timiri, aici fadiaus a bona sempri. Eh. Dogna cosa po su Mommoti. Moi intendeus.

E difatis poi in Casteddu nc'est Mamarranca. Mamarranca, de cui sa resi? Si si, de mamma de Mamarranca. Ah no. Dd'apu ligiu diaici, duncas. Podit essi, podit essi, no ddu sciu, no ddu sciu custu contu. E fiast narendi, su Momoteddu cumenti est andau, babbus e mamas, pipius, su feedback? Beni meda. Beni, beni meda, non mi beni, beni. Non mi dd'abetamu diaici, poita eus giai imprentau duas milla copias de su libru. Ah, est andau beni diaderus. Po nai chi est in sardu. Eh, no, po nai ca po su mercau sardu, no sceti eh, ca est in sardu, ma po su no, mercau po cussu, sardu funt numerus mannus. Eh, girendi. Ah, atru che contus.
A babbus e mamas praxit, ma sa cosa de prus importu est chi a is pipius praxit su libru. Praxit meda puru. Ita ti nant? Bravu su maistu, ita ti nant? 'olint sempri disegnai unu Momoteddu cun Sara, ddu faint personalizau Poita ca Sara est maista de fumetu, duncas si spassiat. Ma gei si bit puru, sa grafica e is disegnus funt bellus. Deu fatzu sa ligidura deu fatzu a tziccheddu, ogna tantu pistu is peis candu nci funt is scenas undi pistant is ennas, is gennas. E duncas. Lassami ligi, lassami ligi ca ti olint a machiadura. Po Nico, custu est dedicau po tui, a su prossimu concertu depis andai cun custa bella camisedda e cratzonis de canadesi, Barbara, tenis arrexoni.

A is pipius praxit, praxit meda puru. Ita fais una animatzioni puru. Si si si, deu mi spassiu cun is pipius, deu traballu cun is pipius, duncas. Castia su segretu est custu, a si spassiai. Deu connoscemu giai is pipius ca deu nci traballu a mengianu in is iscolas e duncas sciemu ita praxit e ita non praxit a is pipius e cun Momoteddu si spassiant, mi spassiu deu puru, si spassiant is babbus e is mamas

Ca seu Ti praxit? Seu pilurzu, duncas depu lassai arrespirai is pilus. Bellu bellu, cantus comunus as girau? Una bella pariga. Po Momoteddu?
Eh apu fatu innoi acanta 'e acanta in làcana 'e Casteddu apu fatu Casteddu, Cuartuciu, Sinnia, Teulada Serdiana, Selegas, e nd'eus girau una pariga, nd'eus girau. Na, ma custu contu de de iscriri in sardu segundu tui t'at istrobau o t'at agiudau? A mei. De sa rispusta chi nd'as tentu, ita naras tui? A mei agiudau, ita nai agiudau, cioè est su chi

Est s'unica lingua chi m'ant imparau, duncas dda connosciu poita ca de candu femus in sa scola de sa pipiesa fintzas a s'universitadi apu chistionau in italianu, però sa lingua mia est su sardu, sa lingua de su coru est su sardu, non arrenesciu mancu prus a scriri in italianu, non mi praxit prus. Ma nosu non nci 'oleus bogai ne s'italianu ne is ateras linguas, antzis seus po su plurilinguismu e multiculturalismu Però is atras lìnguas no nci depint bogai su sardu de domu sua, chi est su mere 'e domu. No, ma po nai chi immoi seu. Scusa pagu pagu. Unu atru messàgiu.
Là ti 'olint.
Bravu Ivo, no, a mei puru mi 'olint. E bravu Nicola. Oh, s'istòria de Momoteddu est una prenda. E issu est sighinnu a fai milli fainas po su traballu suo. Unu saludu mannu pitzoccos e gratzias po totu po totu su chi faeis po nosatrus. Roberta, Eh, gratzias a tui. Gratzias Roberta. De aundi ses Roberta?
Sighinno, depit essi Mesania.
Mesania. Gratzias Roberta. Gratzias. Dda connoscis a Roberta? Si si si. Deu puru, deu puru. E non pistis meda meda in sa mesa. Là, un'ateru.
Ehi, bonasera a totus.
Trasmissioni fantastica. Oi non si potzu castiai poita depo traballai in s'ortu. Ehi, seu tirende erba. Gei tenis arrexoni, cussu puru 'olit fatu. Non de cussa erba. Un'impressidu de Santu Lussurgiu. Unu saludu speciale a Ivu. Ah, gratzias, però non ti firmas, eh? Bregungiosa o bregungiosu ses? A chini saludaus? Depit bogai erba. Ah? Erba depit bogai, no apu cumprendiu. Seu brullendi. Non ndi chistionis de cosas diaici ca seus in diretta. Seu, t'apu nau ca seus s'unicu programma in sardu in diretta. La, poi m'arrestant a mei. Già apu fatu dexot'annus, de diora puru. Già ses matucheddu. La, un'atru, un'atru, e su santu. A totus dd'as nau ca fiast in sa televisioni. Bravu. Duncas, po Nico, a su prossimu, no, custu giai fatu, su prossimu cuncertu deu, no, custu non dd'eus giai ligiu, ah, no est,
eh, cambiendi fissu, non si cumprendi, non si cumprendi,
no, fai a menti chi s'italianu non est chi deu seu contra a s'italianu, in custu momentu sigumenti ca m'ant sempri obligau a scriri e fueddai in italianu sceti, in custu momentu deu seu

Poi tocat a nai puru ca su prus de sa genti est in Campidanu, est unu scioberiu editoriali puru, cioè, imperas una varianti che su prus de sa genti o chistionat o cumprendit a su mancu, arrispetendi sempri totu, là un'atru ti 'olit, o tziu Nicola, nebodi tuu Riccardo est narendi chi chistionais tropu a lestu, Giulio Ledda, eh! Fradi miu custu.

Enrico Putzolu, Forza prese- Casteddu presentadori, amigu, operadori de su sardu cussu puru. E giogatzau. E io gio- lassaddu giogai, est bellu a si spassiai. Giogat po chi Su iat. segretu est sempri cussu, po trabballai beni, a si spassiai, candu ti ddoi spassias trabballas beni Ma puru. deu mi spassio. Deu mi Signori, spassio è proprio sempri. aici. Non nci dda A si fatzu a essi spassiai.
tristu, non mi praxit.
Oh, duncas, la, Stefania Urru de Santu Lussurgiu ddu bis in sa mesania Gràtzias a Stefania mia unu basideddu mi a Santu Lussurgiu Stefania gràtzias a Santu Lussurgiu bella bidda toga chi sarada unu bellu sardu de mesania de passàgiu tra is variantis togu togu bellu minestroni no de mi ndi seu scarèsciu m'at a fai moneddu eh si ant frimau milli 'otas cun custus messàgius boh de de su campidanesu 'oliat a sciri Fabiu no apu Seus scriende in sadru ma finzas cun is cantzonis seus scriende in sadru poita. Oh mo chistioneus pagu pagu de musica Momoteddu est sempri innoi est su protagonista de sa puntada la ddu bis domanda po Nicola cali funt is obietivus futuri boh Eh bella pregunta crasi ita depis fai Giusi Angioni gratzias Giusi unu basideddu a tui puru gratzias a Giusi a tui puru obietivu.
Imoi mi fatzu una pregunta mi depu donai una risposta. Custa diaici non funtzionat meda.
Funtzionat diaici, funtzionat prima, fiat de moda custu format. Ti facio una domanda, signor Nicola. Is punnas cali funt?
Deu 'ollu sighiri a fai cussu chi seu fendi poita ca mi praxit a traballai cun su sadru, 'ollu 'ollu sighiri a scriri librus po pipius, mancai fintzas po mannus. Po immoi sa punna est custa, 'ollu traballai po sa po sa lingua nosta. Seu arribada a tradu, giai chistionau de s'audiolibro Robina.

Dd'ant intendiu in bidda, dd'ant intendiu in una trasmissioni. In una trasmissioni. E duncas seu detzidiu de fai un'audiolibru. Bellu, giustu. Dd'eus fatu in domu. Oh. Ed est una faina chi est. Artigianali. Si, si.
E cun d'unu amigu miu chi est unu tecnicu audio. Saludaddu, at traballau. Luca Plumitallo, gratzias. Gratzias, gratzias, at traballau. Unu traballadori, traballat in Portogallo, traballat in Portogallo, in Italia, in Belgiu, unu chi girat e Connosci beni custu traballu de su tènnicu. Lassaddu girai ch'est bellu a girai.
E fintzas cun Monica Vadda chi m'at agiudau cun is boxis, deu apu fatu su naradori, Momoteddu e. Tui dd'as fata a Momoteddu?
Si si. Sa faci giai dda portas. Deu, de Momoteddu. De Momoteddu.
O de Momoti mannu.
De Momoti, fais a timi. E nudda, seu fatu duncas custu audiolibru po agiudai a sa genti chi non ddu scit ligi. Bellu, una bella faina.
Si, ddu seu fatu propriu a in donu. Deu apu chistionau cun Santa Maria ma Santa Maria fiat de acordu cun mei. Lah ita est custa cosa? Ah eh no funt custus funt is traballus chi fatzint is sportellus, custu est bellu est si s'arrexini de is sangunaus sardus. Ma su disegnu su disegnu est sempri de Sara dal Cortipanu no? No no no ddu potzu nai est fatu cun s'intelligenza artificiali.
Bravu bravu. E beh oe deu no sciu no seu bonu a disegnai no depint pagai atrus genti, gei depint pagai a mei cussus sportellus depint pagai atrus genti puru no no E bellu, bellu, at fatu bene, at fatu bene. E custu audiolibru aundi s'agatat?
S'agatat in s'editzione noa de su libru, cussa chi est bessia... Cun unu QR code.
Cun unu QR code e in prus in sa pàgina de Momoteddu. Aundi est? Naraddu. Sa pàgina est Momoteddu e dd'agateis in Instagram. Social. Social, social, social e nc'est unu video, no Facebook no. No.
No, no, no, no, no. Non dd'eis fatu.
No, no, po mandronia, no ddu sciu poita. La dda bis?
Bella bella? Esti custa, esti custa. Custa è Momoteddu, sa pagina de Instagram. Eia.
Momoteddu, bella bella, togu togu. E ita commentus, numerus, ndi tenis istatisticas?
Duamilla follower. Follower? E beh, duamilla no è pagu. Già andat beni, no?
Andat beni, andat beni. Chistionende de unu libru.
In sardu, lìngua de minoria. Lìngua de minoria, libru pro pipius, duncas, duncas andat beni, seus prexaus. Duncas ses influencer puru o no? Sa faci gei dda portas. Arresfriau seu prus influencer. Sempre abarrendi in custa chistioni de sa timoria de sa genti morta interrada bia, M'arregodo ca in d'u contu, forsis si no fut mancu contu sardu, però ca praticamenti cando interrànt cancunu, fiant fintzas e pòberus, no est chi totus tenessint su baullu de linna, su baullu de zincu, ita chi fessat, no,
nci ddu poniant in sa terra, poita e acapiant unu spagu unu filu a su pei de su mortu cun d'una campanedda atacada a foras e duncas chi sonat 'oliat nai ca su mortu fut biu e duncas ndi ddu torrant a bogai a foras. Ah aici già andàt beni. Beh cussu mancai unu fut si moriat pagu pagu prus trancuillu.
Est spieghendu ca imoi no dd'apu cumprendiu, fia chistionendu, no apu cumprendiu ita at nau. Oh, tocat a nai ca nosu si podeus fintzas e torrai a biri in Youtube, poita abarrat registrau, una 'orta chi andat in onda custu programma, nosu si ddu podeus torrai a biri in Youtube. Ca seus chistionendu nosu e no eus ascurtau su chi at nau issu. E certu. Deu no dd'apu intendiu ita at nau. Imoi ddu torrat a nai, imoi si ddu feus torrai a nai. Andat beni.
Naci no intendeus.
va bene. Tocat a nai fintzas a is amigas de Fustei ca podint iscriri ddoi essit dogna tanti ddu bidit cussu numoreddu chi essit asuta, tipu whatsapp, unu podit mandai unu messaggiu in diretta e Efixeddu ddu ligit. Ah eja eja. Est bellu custu eh. Est bellu si. Si unu podet. Podint domandai calincuna cosa, su chi no ant cumpresu. Podint criticai, criticai no, ca is criticas a nosu no si praxint. No, chi no est cumprendiu calincuna cosa, si ddu spiegai puru chei, ddu fai is cumplimentus.
Certu, unu torrat a ascurtai, torrat a biri, custu est una cosa bella, poita mancai unu perdit, po nai, nosu ciaciarraus o t'arribbat unu messaggiu o cosa, invecias ti ddu torras a castiai in YouTube Ma moi intendeus ita narat custu piccioccu chi po biri chi issu dd'ant iscrammentau e fatu assiccai cun cancu contixeddu a tipu custus, a piticcu, chi at iscrittu u libru su Mommoti, cancua cosa ddu est. E aici mi fait a timi cussu puru. No, immoi seus mannas.
E custu est unu contu tipu Allan Poe. Ma no, custu de sa de sa campanedda. Però deu sciu un'atra cosa, che candu ti serrant su baullu, non ndi ddu at ossigenu, duncas non fait a ti ndi torrai a iscidai. Però immoi chi ddu passant a saldadori. Tocat a ddu fai Geox. Bravu meda, una faina de gabbale a beru, Giovanni Luigi Bangoni, saludi tengas. Gràtzias, gràtzias, gràtzias.
Però mancai prima chi non fiat aici serrau beni beni su baullu. Podit essi, unu baullu. Beni circa.
De cussus bècius. Deu, no, cussa diaici dd'apu intendiu ca no piticheddu, ma
Po messai su lori nci 'olit su manigiu e custu bellu frori non mancat su fastigiu. Ih Enricu Putzolu poeta puru ses, non ti sciemu poeta Enricu. Gràtzias. Gràtzias Enricu.
Ita femu nendi, no est unu contu chi deu apu De prus ligi, mi frimu. La la. Salude a totus, trasmissioni tropu bella in lingua sarda, unu saludu speciali a tziu miu Ivu, la, e Nora netta Netta sa mia, tua. netta mia, mi unu basideddu a Nora puru Unu basu a Nora. Chi chistionat su bulgaru puru poita est mesu bulgara. Ah. E. Tui puru trilingui.

Ah no, sa faci ci dda potas. Ses de su Casteddu. De su Casteddu, no de su Cuattucciu. In cali categoria est? Terza categoria.
Deu su Pirri no ddu sciu. At fatu
is play off ocannu. Ddu sciis ca m'interessat meda custu contu de de su stadiu, poita s'acapiat a un'atru arrexonamentu de sa sardidadi urbana, ddi nau deu. Poita sa Sardigna, lassami fai custu arrexonamentu ca est togu, est diaderus unu continenti, nc'at parici maneras de essi sardus, Cioè sa Sardigna no est sceti Campidanu, Brabàxia e Logudoro. E finas sa Gaddura, Tàtari, Madalena, S'Alighera, Terranoa, Carloforte, is tzitadis, is costas, nci at parìci maneras de essi sardus. E sa sardidadi urbana est diversa de sa sardidadi de su pastori 'e sa Brabàxia o, cumprendiu? E medas no ddu scinti chi finas in sa tzitadi s'agatat unu sentidu fungudu de sardidadi. In su stadiu puru.

Su stadiu puru candu andas, sa sardidadi est s'identidadi de sa genti, su Casteddu, sa citadi, sa Sardigna. Difatis deu candu ligiu calincuna cosa tipu la Sardegna autentica, la vera Sardegna, ita bollit nai la Sardegna autentica, non bollit nai nudda, nisciunu bivit in is grutas. Sa Sardigna est Sardigna chi siat in Brabaxa, chi siat in Campidanu, chi siat in S'Alighera, S'Alighera, Sa Maddalena, deu tengu fradi miu cun nebodi, netas mias, nebodi miu in La Maddalena, duncas e sardidadi in unu segunu. Nci at parici maneras, ddoi torreus, nci at parici maneras de essi sardus, teneus cumpletzidadi in logu nostu. Ollu chistionai de sa radiu, poita custa trasmissioni puru est unu pagheddu radiofonica, no? Poita su format prus o mancu, nc'est sa telecamera però, tui as traballau e ses traballendi puru ancora? Deu seu traballendi cun Radio Studio Novesei cun

Saludi tengas Marialena.
E no, ddoi deo chistionu de is eventus chi ci funt in Sardigna s'acabu de sa cida, mancai su benidori su mesi chi intrat cussus diaici in sardu totu in sardu. Ma cun ospitis puru o no? No no no no a solus a solus. Brava e Marialena o ses prus brava tui. Toga e toga no est prus brava issa. Brava toga. Ti praxit custa esperienzia de s'arradiu? Si deu mi spassiu.
Est bella meda s'arradiu. Mi spassio, radiu, in televisione, candu artziu a su palcu, mi spassio. Togu togu. Poi sciu ca ses sonadori puru, musicista, no, cantanti. Si, si, seu cantanti. Ita cantas, ita generi fais? Cantu in d'unu grupu, feus indie rock. Deu seu su cantanti, seus in cincu. Sa faci gei dda portas? Sa camisa puru.
Sa camisa puru de cantanti? Non portu sa canadesa cumenti. E va bè, gei at a torrai a capitai. Candu torras a sonai.

Ci seus.
E seus chistionendi de is primus annus de duamilla. Nara su nomini, nara. Venales.
Poita, ita 'olit nai. Venales Venales fiat sa manera Cicerone narat ca is sardus fiant venales, ca no baliant a nudda. E duncas est una provocazione, deu seu sardu no nosu no baleus a nudda. Lassaddu cantai a Cicerone. Cicerone cantat, si spàssiat.
Gei at a arrangiai. Ascurta, e ita, comente est nàsciu custu progetu, comente as imparau a cantai?
Deu cantamu, mi praxiat, comente nant in Ceraxus, cantemu, mi praxiat e. Nant aici puru. Si si, mi praxiat e eus cumenzau deu cun Emanuel, chi est su bassista, candu femus piticheddus. Chi si dd'agatant de sa regia, Nicola, su video anca ddoi ses tui cantendi? Aici ddu bieus, pagu pagu dd'ascutaus. A sa canadesa?
Eh, a canadesa ses. Boh, no ddu sciu.
Dipendet de cali est su live. La, custa est sa pàgina de bosatrus. Enia. Venales, ma che? Ah, Arieddas. Arieddas, sei pròpiu rock star. bellu, bellu, bellu. Custu est Instagram, s'agatant in Instagram. Sempre Instagram. La.

La tenis unu minutu poita depu serrai. Forsis a cantai. A cantai est sa cosa chi ti praxit de prus. Mi praxit a tzerrai a su palcu a cantai, mi spassiu. Manda·mì s'apuntamentu de custa cida, aici saludaus e serraus. Torraus gratzias a Antonella e a Sara Zailis chi est sa sorga, ddu sciast custa femina? No, ddu sciemu. E a sa mama de Riccardo, de Riccardo Pittau chi mi mandais su su messaggiu, sa locandina de de s'eventu de custa cida. Aici serraus, milla, bella bella, innoi. Su libru de Luca Tolu, Bentu malu, catàrtica editzioni de Giovanni Fara, ddu saludaus poita est unu editori illuminau, ddu presentaus custu domìnigu su seti in s'aposenteddu de Pirri, via Toti cuarantunu, sa sedi de s'assòtziu Simponia. Luca Tolu, nd'arrexonat cun s'autori, prova a intzertai? Ivo Murgia.
Bravu, dd'as intzertada, rock and roll, dd'as intzertada.
Nicola, su tempus s'est bolau, is contus funt bellus ma su tempus s'est bolau, gràtzias, sighi diaici ca ses andendi beni. Gràtzias a tui, ita non mi contais de de su ballu. E tocat a torrai atra dì. Tip tap. Tres cuartu di ora, tres cuartu di ora. Prus lendi, ma candu mai. Sighi diaici ca ses andendi beni.
Gràtzias a totus, si torraus a intendi sa cida chi intrat a si biri. A si biri, gràtzias po sa passièntzia.